afụrụ m vidio this our brother mere concerning evangelist Ebuka Obi and this reverend father na-adrag evangelist Ebuka Obi online mana o nwere some things o kwuru ebe ahụ m alaikịrọ m ji wee sị ka m bịa mee this video m na-eme ee eh, concerning na eh, Reverend Father abụkwala Evangelist Ebuka Obi na ọ bụkwa na ị kpalịa Reverend Father na ị ga-anara punishment na Chineke ga-ata gị afụfụ that means Ebuka Obi bụ ordinary human being as Ebuka Obi bụ ordinary person na ị kpalịa Evangelist Ebuka Obi na ị ga-anata punishment from God kwa ihe ị na-akọwanụ na Ebuka Obi just unu gee the vidio unu ga-anụ ihe o kwuru na that I'm not in support I'm not in support ịkparị reverend fada no mana one gịnwa si ekwuzi okwu a na-apụtazi na ebuka obi abụlọ ee eh, in fact amamụ ọ na ebuka obi abụlọ onye chineke tere mmanụ na reverend fada bụ ndị nwe chukwu na ị kparịa fa chineke emego nke a emego nke a mana ndị niile na-akparị evangelist Ebuka Obi that means o nwerọ ihe Chineke ga-eme fa na evangelist listen to me God may recognize you even more than a eh, pastor nwere three private jet or four private jet God may recognize eh, a local pastor nọ na village na pastor sọnsọ 50 member god nwee ike ịvalụ that pastor more than eh, priest nwere three private jet ife a dis reverend fada kwuru ị na-asị na ihe reverend fada kwuru bụ eziokwu na nke a bụ nke a nke a bụ nke a mụnwa bụ onye ha kwagharị ka m kwuo bifo but as m know that I will not say it sometimes ị marọ ihe ị ga-ekwu i mechie ọnụ na ị hetịrị Evangelist Ebuka Obi o na ị laikịrọ ministry ya o na ị dị aga Zion ministry o cannot even remove anything from Zion ministry listen to me John the Baptist Jesus kwuru maka John the Baptist Matthew 11 11 na o nwebelọ anybody ọbụla ọ mụrụ dị greater than John the Baptist mana John the Baptist nọ na desert ọ nọ na village local place ka ọ nọ na-eme ministry ya upon all the priests niile o nwere n'Israel o nwerọ onye dị greater than John the Baptist mana onye a bụ just ordinary human being nọ n'ime ọfịa na-ekpe ekpere na-eme ekpere ebe ahụ ndị mmadụ na-eje ebe ahụ ka Jizọs himself recognized ya recognize John the Baptist among all the priests John the Baptist o nwerọ any title o nwere na church o nwerọ any office o nwere na church mana Jesus himself recognize John the Baptist so ihe ahụ ị na-akọ maka Evangelist Ebuka Obi no matter Evangelist Ebuka Obi eyirọ white garment na o chilọ reverend fada does not mean na Chineke eterọ ya mmanụ one anyị nọ kịta now you are a child of God

so ihe a i kwuru na video I don't even like it na Ebuka Obi na ọdụgo ọ na-adịka ndị a na ha nwee gift gift ha nwere aba ha isi ejego m na Zion ministry Lagos fụ the war ahụ a na-ebu Evangelist Ebuka Obi that place ị bịa na social media na-akọ ihe ịmara anya anọ m otu a eh, I'm an evangelist but I'm not a, member of Roman Catholic Church anọgo m na Reverend Father called me on phone na-agwa m okwu about this thing this Reverend Father dere na page ya ka ọ bụrụ mụ onwe ga-ekwupụta na social media mana enyerọ m any attention on that particular issue unu amara ihe unu ga-ekwu na social media sometimes unu emechie ọnụ okay so Ebuka Obi bụzi ordinary human being ndị Reverend Father bụzi ndị Chineke value karịzie ndị ọzọ sometimes unu amara ihe unu ga-ekwu unu emechie ọnụ unu amara ihe unu ga-ekwu unu emechie ọnụ Evangelist Ebuka Obi gwa gị agha ọ eh, agha a na-ebu ya na that place unu ya-emeli ya ebele ọ bụ na m bịara mgbe ahụ ha chọrọ ka m bịa kwupụta ihe na social media ọ bụ na m bịa that time drag Evangelist Ebuka Obi kwuo this kind of thing now some of you ga-asị yes ihe onye a na-ekwu bụ eziokwu this evangelist ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu na ama na ihe ọ gwara m na m kwuo ụnụ ama na ihe a m kwuru bụ ihe ọ gwara m na m kwuo na social media ka o wee na-emebisi image mmadụ unu amara ihe ị ga-ekwu sometimes na social media imechie ọnụ ọ bụrụ because of ị likeri onye a ị na-aga ministry ya ịbịazie ịmagono o nwee ihe gbasara ya ọ na-ewute gị n'obi asị obi ya na-agbawa gị ebe onye a nọ so let me stop this message here I'm still your brother evangelist Ebube Joseph Ezagoba Shalom